Mu chithuzi chathu pa screen po ndi zonena kuti chikuonetsatu a Simplex Chithyola Banda of course ndi zotiso nde kuti pali a Jessie Kabwira. Chithuzi chimenecho ndi cha fresh chomwe chatengedwa cha pompano ndithu kumene kujatu nde kuti ku Khoti la Lilongwe ku Area 3. Kukuchitika zotani? Ayi, mlandu tu wa a Chithyola uja. Ya, tsopano ndabweranso ndi update yokhudzana ndi a Chithyola Banda because ifeyo tayambira kuyenda limodzi kuyamba nthawi imene iwowo anamangidwa kufika pano that's why nde kuti ndabweranso. Ah, so nkhani ili pano ndi yonena kuti no a Chithyola Banda lero amayenera kuti no akaonekere mu court cha kum'mamawaku malingana ndi ma plan. Komano kunapezeka zonena kuti basi pabwera zina ndi zina, basitu asintha kupangano zilinganizo zonena kuti no a Chithyola Banda akhala akaonekera chigawo cha masana ano. E, masobe anali kumeneko kunena kuti kodi iwowa akalowadi mu khoti kapena mwina mwake apezeka zonena kuti agonanso m'chitokosi cha polisi, kodi iyi si plan ya polisi kuti no adzingowasunga basi ku polisi asalandire belo, zina zinali mwina zoterozo. makamaka ngati malingaliro amenewo kumakhala kwa anthu amene amasapota mcp chifukwa kumenekoko kwafikatu masapota a chipani cha mcp kuti akampange sapoti mkulu ameneyu Simplex Chithyola Banda so kusinthidwa kwa mlandu kubwera chigawo cha masana ndizoti no kunali koti kumabwerano mafunso ngati amenewo kodi mkulu ameneyiyu zitheka kuti alowe mu khothi komano ndi apa tsopano tikuona apolisi atulukira naye kumeneko ndekuti no ku area 3 mu mzinda wa Lilongwe ku ma court kumeneko kutino tsopano mulandu ukapezeke zonena kutino ukuyamba a Simplex Chithyola Banda akayankhe mulandu wawo. Now mulandu dzulo tinabwera ndi nkhani imene a PIJ anayifotokoza bwino komanso I checked kuti apolisi so nawoso anafotokoza nkhani zake zomwezo kunena kuti a Simplex Chithyola Banda anasokoneza ndekutino a ndalama komaso anagwilitsa ntchito ofesi yawo molakwika ndekuti tikukambatu za unduna woyang'anila za chuma nthawi imeneyo mu ulamuliro wa a Lazarus Chakwera. Now kupitano mu detail bwinobwino amakamba zonena kuti pajano ndalamazo ndizoti zinasokonezedwa ku Green Belt Authority ee aja amachitano za ulimi wa mthilira kunoku ku Malawi kumayang'anila nthambi imeneyo anapezeka kuti asokoneza ndalama kumene kuja Kenako ndalamazo akutino anthuwo poulula amaulula kutino ndi Chithyola Banda amene amakalandira ndalama zonse no tsopano. Chabwino nde mlandu ndi umenewowo malingana ndi a PIJ komanso nde kuti a Police. Of course ndi milandu iwiri nde ndi zoti tikamveno pa Court kuti kapena mwina pakabweranso zina chifukwa zimatheka choncho kunena kuti a Police ayankhula zimenezi Apa PIJ so mwina kuyankhula chonchi. Kukapita pa court mukamvanso kuno kuti yayi pabweranso mlandu wotere wotere. Awa akuti akuti akuuchotsa koma ati auika wotere wotere tazionapo zimenezo. Zinachitikapo m'milandu ina yake m'mbuyomu. So aah timvano kumeneko ku court kutino kodi zikayenda bwanji. Apapa ndiye kutino mwinanso alowa kale. Pamene nde kuti alowa mu court ndi zonena kotero akakhala akumva mmenemo akafunsidwa no mafunso inuyo a Chithyola mlandutu umene tikukuimbani ndi onena kuti mwakuti mwakuti mwakuti mukuukana mukuuvomera iwo aja nde kuti akanena pamenepo ngati akuuvomera shap shap chigamulo sichikachedwanso pompopompo koma ngati akaukane ndi zija amanena kuti aah nde ifeyo tikhoza kulembera bail e Mbali imeneyi imene anthu ambiri samasangalala nayo yonena kuti anthuwa amapezeka kuti alandira ma belo basi ndiye kuti ma belowo samangokhala ma belo chaba chabe iyayi amakhala zonena kuti mulandu uja ndiye kuti watani wathaso mulandu umathera ndi ma belo makamaka milandu ya anthu andale taonapo milandu ikuluikulu achina chimwendo banda atamangidwa ngakhaleso fans ina yake ya dpp itamangidwa mbuyomu zonse zimangothera ma belo okhaokha osati ah iyayi milandu iyi tu Imafunika zonena kuti anthu amene amangidwawa posatengera kuti ndi wandale kaya ndi wachani ngati wamangidwa chonchi akamapempha ma belo chonchimu ngati mukuona kuti mukutsatira malamulo chabwino at least in two weeks time ngati mungakwanitse mupezeke zonena kuti anthu mwatani mwathana nawo kaya ndi mwezi ngati zingachite kuchedwa ndeti chigamulo chaperekedwa koma osatino ndekuti zaka zaka mpakana milandu ija ndekutino boma ili limatuluka boma lina nkukalowa nkukaulandira mlanduwo kenako nkukwiririka anthunso chidwi palibe basi you know zikatero nde kuti zatani zafa nde pena pake ayi ndi mavutobe aku ma court nanga tingati ndi zani kunena zoona ku ma court kwathu kuja nde kuli vuto lalikulu kwambiri system nde simayendetsedwa bwino I don't know kuti kaya pa malamulo apa nde anapangapo motani chabwino ngati zili zimenezo kodi sizikanatheka kuti milandu ija izitha kumapasidwa mwina malimiti kunena kuti mlandu uwu usadutse kaya miyezi 6 Eee ukhale unena kuti no chigamulo chaperekedwa kodi sizikanakhala bwino choncho? Chifukwa ndiye kuti bwezi tikukamba zonena kuti mafailowo atsekedwe osati no ndiye kuti nthawi ina iliyonse tizingoona milandu ija ndiye kuti mlandu umenewo anthu auyenderaa auyendera mpakana nthawi imene azikalandira chigamulo sinayambe taonakonso munthu wandale atalandira chigamulo Ah sinazioneko kunoku kaya mwina koma sina sinayambe ndaonako zimenezo mwina kapena nthawi ina yake ndinapeza kuti ndalephera kupanga pay attention koma sinaoneko munthu wandale atalandira chigamulo zigamulo zimene timaziona kwambiri ndi za anthu amene apezeka zoti agwiririra ana anthu amene apezeka zonena kuti kaya mwina anamenyana kwina kwake kaya anakaba zina zake kaya amenewowo ndi zoti basi zinthu zake za simple simple simple choncho amenewo osadziwika bwino, anthu amene mayina awo ngoti timawamveranso pa mlandu pomwepo kuti aa ati kodi munthuyu ndani, amakhala kutino, oo tinalinso ndi munthu ngati ameneyo kunoko, ayi sitimadziwa, mayina nkumawamvera pomwepo, nkhope zawo kumazionera pomwepo, fans yake imakhala imeneyo imene imakhala ikugamulidwa koma anthu otchuka onse onse otchuka onse kunoko nde simudzawaona awewe zoti atani akulandira nde kutino mwina ma agent ngati amenewawa mazilango ee ndi ochepa mwinatu amene ali ku 1 industry ya music tinaonapo ena atamangidwa kumeneko komano ku ndale ku ndale kokha nde ayi ayi simuzaona ndithu munthu wa ndale atalandira zilango basitu iwowa kaya nde malamulo amagwira ntchito mosiyana kaya basi inu mangokhala belo Akamatchaja tindalama timene akuwatchaja ta beloto timaitoza zoti obvious munthu ukhoza kukwanitsatu ndalama izi ndi mmene alili wa ndaleyi akwanitsa amenewa mukumtchaja 2 million munthu woti anali m'bomamo anapakula ndalama osati masewera akalephere nde kuti kukwanitsa zimakhala zinthu zokhumudwitsa koma ndimangofuna kupereka point yonena kuti ndikuona ngati bwezi zikumakhala bwino milanduyi ikanati izikhala mwina mwake ndi ma limit ena ake.

ndimakayika kwambiri chifukwa zimakhala zotino nanga si zimachitika ife kulibe nanga zakumbalitu izo sitimazuzura amayenderadi mabelo anthu amenewa kuti azipita kukaonekera ku polisi nthawi ina iliyonse ndikukayika mwina amangoyimba foni ndilipotu ine sinathawe ayi mwinanso kuyimba foniko nso chani zina zimilanduzi zimangokwiririka basi ukamba za ma guy aja azikwanje aja what else do they need eh? Apolisi mukuti muku mungangonena kunena kuti inuyo anthu amene aja mbale palibe maumboni? Munganene kuti palibe maumboni? Ndi liti limene tinamvako update yokhuzana ndi anyamata azikwanje kuti kapena zikuyenda motani? Ayi ndithu kungokhala. So sad. Nthawi zina zake eti ma guy amene ama ali ali boma ilili amene akutsogolera ma guy a dpp they also fail us. Mmatilephera inu that's the truth chifukwa chonena kuti ngakhale milandu ngati imene ijayi imeneno maumboni ake alipo. Mavidiyo, Tinachita kuwaona anthu enawo nkhopezo zinachita kuoneka m'mavidiyomo, zithunzi ndi zithunzi, koma mukulephera kunena kutino anthu amenewawo apezeke zoti alandire zigamulo zawo. Basi tikumangomva zonoti iyayi anthu akuyendayendabe, basi anakalipo, iyayi za mlanduzo zotani. Zimatidabwitsa ndithu kukhala ngati kuti inuyo mukudziwana nawonso anthu aja. Otherwise this is a very sad thing eti kumbali yokhuzana ndi kuti ndi justice system kunoko ku Malawi, system imene imayenera kuti izipereka chilungamo. Sizoona ya, one day anthu azapanga revolt ndikumanena kutino tiyeni tiphwasulemoni constitution, constitution iyi tichiphwasulepo chibuku cha malamulochi, zimakhotizi tizigwesegwesepo chifukwa ndizopanda ntchito zimenezi, zikungopezeka kuti zikungolanga anthu amene basi no ndikudziwa zoti ndi anthu oti alibe maina alibe mphamvu koma anthu amene angapalamule enawo zikumasankha nkhope izi tizigwesepo izi zosathandiza anyways ma guy eh. Mmenemo ndimene zikuyendera nda Zitchola Banda nde sitingayankhule zambiribe tiyeni tingoyembekezera kuti kaya zotani kumeneko ngati pangabwere zina zake you know ndekuti ndibweraso kudzakupatsani akuti.